Etu Igbo si ahụta ụfọdụ anụmanụ n'omenala Igbo. Igbo kwenyere na anụmanụ niile nwere ihe mmụọ ha na-egosi nke mere ha ji efe ụfọdụ ma na-asọkwanụ ụfọdụ. Nke mbụ bụ nwamba nke ụfọdụ na-akpọkwanụ nwa ologbo. Ọ bụ anụ ụlọ nke ụfọdụ ji wee mere enyi ebe ụfọdụ nwere nkwenye na ọ bụ amoosu n'ihi na mmụọ ọjọọ na-eji ya akpaso mmadụ ike. Ụfọdụ agbụrụ ndị dịkwa ka Yoruba na Eshia na-ejikwa anya ọjọọ ele ya. mana otu dọkịta aha ya bụ Chidiebere Ụbachukwu kọwara n'ihi na ọ bụ etu anya nwamba na omume ya dị ya otu o si anọrọ onwe ya mere ndị mmadụ ji asọ ya asọ nke abụọ bụ ngwere ngwere na-egosi aka ịdị ọcha Igbo hụtara ngwere dịka anụ anaghị emebiri mmadụ ihe ihe onye ahụ kọrọ n'ubi maọbụ ihe o debere n'ụlọ be ya ọ bụ anụ na-akpara onwe ya nke Igbo ji asị na aka onye dị ọcha dị ka aka ngwere nke atọ bụ edi a maara ya dị ka anụ nwere ike ịlahụ ụla ogologo oge ọ dịghị galagala ka agụ ọ na-eji ndende edeta anụ ọ chọrọ ịdọgbu nke mere e ji ahụta ya dị ka anụ na-aghọ aghụghọ ụfọdụ obodo n'ala Igbo na-erikwanụ anụ ya ebe ụfọdụ na-asọ ya asọ ndị ahụ na-asọ ya asọ anaghịkwanụ egbu ya n'ihi na ha na-ahụta ya dị ka anụ mmụọ n'otu aka ahụ ọtụtụ arụsị dịkwa n'ala Igbo nwere edi abalị ha ji aga ọgụ nke anọ bụ agwọ e nwere ọtụtụ agwọ dị iche iche dịka akaege ubi ajụala agwọ ojii na ndị ọzọ ndị Igbo nwere nkwenye na agwọ bụ anụ arụsị nwe ha na-akwanyere ya ugwu ma na-asọ ụfọdụ asọ iji maa atụ o nwere ndị na-asọ eke nwekwazie ndị eke bụụrụ nnukwu anụ oriri e nwekwara ụfọdụ agwọ anaghị ata ata n'obodo ụfọdụ mana ha na-ata ata n'obodo ụfọdụ ihe dịka akaege ọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọ naghị ata ata mana o nwere obodo ụfọdụ ọ na-ata ata ndị Igbo kwenyere na arụsị ji agwọ eje ọgụ nke mere na agwọ anaghị ata mmadụ na nkịtị nke ise bụ agụ agụ agụ bụ anụ na-agara onwe ya n'abalị mana oge ụfọdụ ọ na-apụta n'ehihie anyara anwụ ọ bụ ya mere ndị Igbo ji akwanyere ya ugwu pụrụ iche ọ bụ dike nke mere na a fụ onye ọbụla na-akpa ike e tuo ya ome ka agụ obi agụ nazikwa ndị ọzọ nke isii bụ ugo ugo ugo mara mma mana ọ na-eri awọ ugo bụ eze nnụnụ ọ bụ agụ siri ike dịka agụ e ji ugo ama atụ dị iche iche na nghọta ndị Igbo dịka isi ike ịkpa ike nakwa inwe mma ahụ mana ọ na-eri anụ mmadụ na-asọ asọ o nwee onye nwere ego ma ọ bụ maa mma ma ọ bụ mara ihe mana ọ na-akpa agwa ọjọọ ndị Igbo na-akpọ ya ugo mara mma mana ọ na-eri awọ nke asaa bụ enwe enwe ndị Igbo nwere nkwenye na enwe nwere ihe ngosi dị iche iche gosiri na o nwere ihe jikọrọ ya na mmadụ kama na ha enweghị ike ikwu okwu enwe na nkịta bụ nwanne wee ruo mgbe ha nwere okwu nkịta wee gbanata n'ụlọ na-akụziri mmadụ ebe ya na enwe nwere esemokwu na anụmanụ ndị ọzọ bi n'ọhịa nke asatọ ma bụrụ nke ikpeazụ bụ ụsụ ụsụ igbo na-ahụta ụsụ dịka ajọ anụ igbo ji ekwu n'okwu sị ụsụ sị na ya ma ka ya si jọọ njọ wee were abalị na-akpa igbo ejighị anya ọma ele ụsụ ụsụ na-akpa n'abalị maka na o nwere omume ọjọọ ọ bụ ajọ anụ o soghị anụ elu o soghịkwa na anụ ala e nwere ọtụtụ obodo n'ala igbo anaghị eri ụsụ nwezikwanụ ndị na-eri ya ka anyị kwụsị ya ebe a ya gazie